igbo ndị nwe m unu asaala chi a sị m nke onye chiri ya zere anya na akwụkwọ akụkọ nke taa bụ wenezdee abalị atọ n'ime ọnwa febụwarị afọ puku abụọ na iri abụọ na otu aha m bụ chinọnso ugọji na mbụ ka anyị ji ya akwụkwọ akụkọ vanguard ebe anyị hụrụ akụkọ ndị nke a maka ọchụchụ a na-achụ ndị na-achị nama bilie ugbu a megharịa ahụ tutu nke ka nke emee ya ka Bashir Tofa na-agwa Buhari rụnyenụ atụmatụ ọrụ ọbụla na steeti Rivers na-agwaghị m agwa ka m gwa unu ego ole a na-ere mbe na Ụzụakọlị ya ka Nwike na-agwa ụlọ ọrụ NDDC n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa biko nyere anyị Buhari ndụmọdụ ka o chekwa ụmụafọ Naijiria ya ka PDP na-agwa mba Amerịka na ndị ọzọ n'ihi nje koro Naijiria ga-enweta ọgwụ mgbochi ga-ezu nde mmadụ iri asatọ n'ime afọ a ya ka ndị gọvanọ na-ekwu ebe ndị dọkịta ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ na Ondo n'ihi ọkara ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha na steeti ahụ ka anyị hụchara na Vanguard n'ụtụtụ a na Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ọchịchị etiti agbatịkwala oge e nyere maka ijikọ akara ejiri mara ya na akara ekwentị ruo izu ụka asatọ gekwanụ ntị Akwụkwọ ahụ MC Oluomo dere abụghịkwa maka ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 2023, ya ka onye enyemaka ya na-ekwu. Ebe egbuola mmadụ ise bibie ụlọ na ụlọ ahịa ndị mmadụ na mwakpo ahụ ndị ọkpa egbe mere na steeti Sokoto. Steeti Ekiti amachiela ịkpa nama na steeti ahụ dịka a ga-ebido ndebanye aha ndị na-achị nama na ndị ọrụ ugbo. Na Tribune ka anyị hụrụ ndị nke a Chei! Ọ bụ ndị mbịarambịa na-eme anyị taa tio arụ niile a na-akpa n'oke ọhịa ndị e nwere na steeti Ondo bụcha ndị mbịarambịa ya ka Akeredolu tiri na mkpu maka ụgwọ ọkụ latrik na ọnụego mmanụ ụgbọala e buliri elu ọchịchị etiti na ndị ọrụ obodo ga-ezute n'abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Febụwarị afọ a Nwike na-ekwu na enweghị agbụrụ ọbụla ga-akụrụ na ọ bụ ha nwe ụlọ ọrụ NDDC kpọmkwem na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ụmụ mmadụ achịrịla obi n'aka na steeti Abịa o dịka ndị ọkpa egbe gara wakpoo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii gbuo otu onye ebe ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ atọ na Kaduna anya Buhari adịghịkwa n'ihe a na-eme n'ụlọ ọrụ NNPC ya ka Kyari na-ekwu banyere Ile Arugbo ụlọikpe akụchapụla akwụkwọ ahụ Saraki gbara megide steeti Kwara ị nụkwa nje koro gburu ụmụ afọ ala anyị dị narị anọ na ise n'ime ọnwa abụọ ya ka otu PTF na-ekwu enwebeghị ụbọchị ọbụla e tinyere maka ịhọpụta onye isi ndị uwe ojii ala anyị ọhụrụ ya ka obi ọchịchị ala anyị na-ekwu sọnde igboho eburukwala banye na steeti oguno megide ndị na-achị nama na thisday ka anyị nọ ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ndị okenye mgbago ugwu akwaala arịrị megide ọsọ a na-achụ ndị fulani na-achị nama ọkụ ọkụ na mpaghara ndịda ugwu ala anyị steeti borno adamawa na yobe enwetala ego mkponye aka nde dọla iri abụọ iji gboo nsogbu ndị metụtara agụmakwụkwọ Lai Mohammed eruola uju Tony Momoh kwuo na ala anyị atụfuola otu ihe gbara ọkpụrụkpụ ha ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ iri abụọ na otu tọrọ iri anọ ndị ọzọ na steeti Niger ụlọ ọrụ NDLEA anwụchikwala na onye ọzọ na-atụ mgbere ahịa cocaine n'ọdụ ụgbọelu dị na Lagos n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa Ndị isi otu APC na mpaghara South West ehinyela Akeredolu aja n'ukwu maka nje okoro Naijiria nwere ogbe nlele ahụ karịrị otu narị ya ka Mustapha na-ekwu na blueprint ka anyị nọ ugbu a ebe anyị nwere isiokwu ndị a ụlọ ọrụ NDE dị uchu n'ọrụ inye ụmụafọ ala anyị ohere ọrụ narị puku asaa na iri asaa na anọ ya ka onye isi ụlọọrụ ahụ Malam Abubakar Nuhu na-ekwu na steeti Borno aka na-achị steeti ahụ Zulum agbaala onye kọ- agbaala onye kọmishọna o- na steeti Borno aka na-achị steeti ahụ Zulum agbaala onye kọmishọna okwu ahụike ụgbọ nwamkpi na steeti ahụ ihe mere usoro ịkwụ ụgwọ pay as you go agaghị adị ire na Naịjirịa ya ka ụlọọrụ multichoice na-akọwa ndị ọrụ ahụike agwala ndị ọchịchị o ka ha gbapụ ya ọsọ nye ha ego mmachi akpa nke ihe ize ndụ maka nje okoro ụlọ ọgwụ dị n'obi ọchịchị ala anyị ga-enweta ogbe nlele ahụ nje okoro n'oge na-adịghị anya ya ka obi ọchịchị ala anyị na-ekwu ka anyị nyochara na blueprint n'ụtụtụ a na daily post ka anyị hụrụ ndị nke a E gbuola ihe karịrị ụmụafọ ala anyị puku iri atọ gbawa nde atọ aka ụlọ obibi n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe ya ka prọfesọ Garuba na-ekwu ndị okenye mgbago ugwu arịọla onye isi ala na ndị gọvanọ ka ha nwụchie ma kpee ikpe ndị ahụ na-eyija ndị Fulani na-achị nama na steeti ha dị iche iche Dave Umahi akọwala ihe mere o jiri nye ndị ntorobịa ọsọ n'ebe ha nọ na-echi ogbo nna ya ọnụ echimechi n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị fintiri amachiela ịgba ọkada na keke n'abalị n'ime obodo ndị e nwere na adamawa 2023 naijiria kwesịrị ịmụta ihe site na ntuliaka elu mba amerịka ya ka sinetọ gaya na-ekwu onye isi ụlọọrụ mgbasa ozi nigeria customs broadcasting network Jerry Wesley anwụọla n'ihi nje okoro na sahara ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a aga m akwado nwafọ ala anyị sitere na mpaghara ndịda ugwu ala anyị maka okwu onye isi ala n'afọ 2023 ya ka senetọ Gaya na-ekwu ndị na-achị nama na-atọrọ ụmụafọ anyị o ma na-ebibikwa ihe ndị anyị kọrọ n'ugbo ya ka ọchịchị steeti abịa na-ekwu geenụ ntị Nnamdi Kanu bụ akụrakụ Shekau, ee, ọ bụ made in China Shekau, ya ka Aisha Yesufu na-ekwu. Igboho gbara ogbe obibi anyị ọkụ n'Ogun o, ya ka otu Miyetti Allah na-eti na mkpu. Ndị ọkpa egbe agbaala otu onye bụrụ onye omeiwu na steeti Sokoto egbe dọkpụrụ nwunye ya. Ọchịchị ala anyị ekwupụtala steeti Kogi dịka ebe nwere oke ihe ize ndụ nke nje okoro dọọ aka na ntị megide ịkpọtụ ụkwụ na steeti ahụ na Christian Light ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a yipụ akwa mkpuchi ihu face mask gị kwụọ puku naira iri abụọ ma ọ bụ gaa mkpọrọ ya ka ọchịchị steeti Imo na-ekwu banyere nje okoro ọ bụghị iwu na a ga-eyiwe ozu onye nna nwụrụ anwụ uwe ejirimara otu ndị nna Anglican ya ka Bishọp Okorafor mere ka o doo anya anyị dị uchu n'ọrụ ichekwa oke ọhịa ndị e nwere n'ala Igbo pụọ n'aka ndị omekome ya ka Nnamdi Kanu na-ekwu anyị chọrọ ndị otu anyị o ya masị unu nyụọ ha anyụọ ya masịkwanụ unu gbọọnụ ha agbọọ ihe anyị ma bụ na anyị chọrọ ndị otu anyị ya ka ndị agha na-agwa ụmụ afọ ọlụ enweghị ebe ọ bụla anyị na-aga o ya ka ndị fulani na-agwa akeredolu dịka ha gbara adịdịm na steeti ahụ di m anaghị akwụli ụgwọ ụlọ biko gbasaanụ anyị o ya ka otu nwaanyị na-agwa ụlọ ikpe ụmụnna ihe kọrọ anyị si kpọmkwem na news echo ka anyị hụrụ nke a n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa n'ikpeazụ otu ipob na ndị gọvanọ mpaghara ala igbo enweela nkwekọta banyere ịmachi ịkpa nama aghara aghara na mpaghara ala Igbo ụlọ ikpe atụpụla akwụkwọ ha gbara megide Ugwu bụ nke na-achọ ka a chụọ ya dịka onye isi otu PDP na steeti Imo ụgwọ ya akwaala arịrị megide ogo dị ala ndị mmadụ si apụta n'igwe ka e mee ha nyocha banyere nje koro na steeti na steeti Enugu na Newsbearer ka anyị hụrụ isiokwu a Aka chịburu steeti Abịa n'oge ochie Kalụ agwala ụlọikpe ka ọ kwụsị ekpemikpe ebubo ha a na-ekpe ya ka ọ dị ugbu a megide mpụ na nrụrụ aka ya ka anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Newsbearer n'ụtụtụ taa bụkwa n'ebe a ka anyị ga-awụsawa na nke taa n'ihe omume anyị bụ n'akwụkwọ akụkọ anyị lachite azụ ndị ọma anyị ga-eme ka unu mara isiokwu ga-eleba anya na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ nọrọkwa n'ebe ahụ ndị ọma o ma na-ege ntị

nke a bụ iji nabata gị n'omume anyị bụ igbo ezukọ nke taa na darling 107.3 fm owere ọ bụrụ na ị ga-echeta n'ime afọ ndị gara aga ka a na-ahụta ndị ọkada ka ha na-agba n'isi obodo steeti imo nakwa ebe ndị mepere emepe na steeti a ee n'oge ahụ ee ma tutu ma mgbe o ruru n'afọ 2011 ka a bịaziri machie ha ịgba gburugburu steeti Owerri ee steeti Imo ya bụ n'ogbe Owerri ndị mepere emepe na steeti a n'ihi na ha bịaziri chọpụta na a bịala- a bịara nnọọ na-enwe arụ dị iche iche aka nri aka ekpe ntọrọ mmadụ ịkwaso ụmụ nwaanyị iko n'ike ịnapụ ndị mmadụ ngwongwo na akụnụba ha ịma aka na akpa e, tinyekwara arụ ndị ọzọ dị iche iche e, ọzọkwa dịka ibe ya bụrụ na oke ihe mberede okporo ụzọ jupụtara n'oge ahụ n'ihi ndị ọkada ndị a na-agba va va va n'okporo ụzọ ọ bụ n'ihi nke a mere ọchịchị steeti imo n'afọ 2011 jiri machie ịgba ọkada n'ogbo- n'ogbe owere mepere emepe Ee, mana etu o sila dị ee, n'afọ gara aga ya bụ n'afọ 2020 ee ka a malitere ịhụ ndị ọkada a ee na nge na nge na ụfọdụ akụkụ ogbe Owere mepere emepe ọ bụ n'ihi nke a mere ọchịchị steeti Imo n'o- n'oge ahụ jiri hiwe otu ọtawa ike ee, bụ nke ga-achụ ndị ọsọ ụkwụ eru ala ma hụkwa na a nwụchiri ndị isi ekwe ọnwụ ahụ chi- kpọrọ kpọrọ ekwe nkụ ee na ha ga na-agbarịrị ọkada n'ogbe owere mepere emepe. e nyekwara ndị otu ọtawa ike ahụ ee ikikere ịnwụchi ndị ọkada ee n'ebe ndị dịka okporo ụzọ okigwe ee malite n'okporo ụzọ ọgbanelu flyover bụ nke debere iwuanyanwụ glass house nso ee ọzọ bụrụ okporo ụzọ egbu malite na shoprite okporo ụzọ ọlụ malite n'okporo ụzọ ọgbanelu flyover nke dịdebere okporo ụzọ rochas nso ee okporo ụzọ port harcourt malite na ebere links ebe ndị ọzọ abụrụ okporo ụzọ world bank malite na ideal suite na ahịa world bank okporo ụzọ mcc gawa uratta malite na methodist junction okporo ụzọ aba malite na emmanuel college roundabout nakwa okporo ụzọ old nekede malite na west end roundabout mana ka ọ dịkwa taa a ka na-ahụ ndị ọkada n'ụfọdụ ebe n'isi eh, n'ogbe Owerri mepere emepe Eh, dịka m siri kwuo na mgbe gara aga na agba- emechiri m ọrụ n'ebe a n'otu ụbọchị sọnde eh, na-achọ ka m lakpuo na- ka- na-achọzi ka m laa n'ebe m bi ee mgbe m napụta n'iro ka m na-ahụ otu onye ọkada ya gbafe vii kpam kwụsị onye o bu n'azụ nara ya ego ee gbugharịakwa ozugbo na- n'ala ka m lepụkwa anya ebe ahụ hụkwa onye nke ọzọ na-agbakwa na-abịa mgbe na-ajụ onye mụ na ya n'akụkụ n'ụbọchị ahụ sị ya echekwa m a machiri ndị ọkada n'ogbe Owerri mepere emepe ya sị m ee na ha na-agbapụta n'ụbọchị sọnde na ọ na-ahụka- na ọ na-ahụkwa ma ha nọ n'ụbọchị sọnde ọbụla tụmadị n'oge mgbede n'oge abalị e, mgbe ahụ ndị ọrụ nchekwa ụfọdụ ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa na-ala ala e, na ha na-ahụta ha nnọọ n'okporo ụzọ ka ha na-agba mkpụrụla anya gabịa chọpụta na oke mpụ arịwala elu ọjị n'isi obodo anyị mepere emepe n'ogbe Owerri ndị mepere emepe ee ahụtawala nnọọ izu ohi ịma aka na akpa ịpụnara ndị mmadụ ihe ha n'ike ka ọ na-arị elu ọjị kwa ụbọchị niile ya mere na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo ezukọọ ka anyị na-ajụ gịnị ka a ga-eme iji kwụsị ndị ọkada n'ogbe Owerri ndị mepere emepe ị chere na ọchịchị steeti Imo agbaala mbọ dịka o kwesịrị iji kwụsị ndị ọkada ọrụ gburugburu Owerri mepere emepe Ọzọ, gịnị ka i chere na-enye ndị ọkada a obi si ike ịgba n'ebe ndị ahụ a kpọrọ aha ka a machie? zero eight one fifty fifty ten seven three bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị taa zero eight one five zero five zero one zero seventy three ị bọọla chi ee ya gaziere gị nwanne m

ndewo evangelist awa jekos maka ntụnye oke nke gị n'ụtụtụ taa ịrụtụ aka n'ihe ahụ o kwuru obere nchọcha m mere na gosiri m na ee eh, ọ bụ ndị a si esi bịa bụ ndị na-agbakwanụ n'ogbe Owerri a mepere emepe tụmadị ndị nke a si mgbago ugwu ala anyị eh, nakwa ndị nke si na mba dịdebere anyị nso dịka mba togo na ndị nke ọzọ ọ bụ ha na-aganye aka n'ịgba ọkada ndị a n'ogbe Owerri anyị mepere emepe mere anyị na-ajụ "Eh, gịnị ka ị chere ọchịchị steeti imo ga-eme iji kwụsị ndị a ọrụ n'ogbe Owerri anyị a mepere emepe ị bọọla chi Hello? alo Ị bọọla chi? abọọla m chi nụ aha gị na ebe i si akpọ anyị Ya, abụ m eh, abụ m John Amezie. ọ dị mma Ya, esi m eh, Federal Polytechnic Nekede na-agwa. ọ dị mma gaa n'ihu ya ihe a ga-eme iji gbochie ndị a ebe ahụ Those law enforcement agents etila isi bido si na that 2011 Mm. akpaala ha ike rụọ ọrụ oge ahụ iji make sure that na a kwụsịrị ndị ahụ ịdị na-agba ọkada n'ime town mana the effort ha pụtụrụ adịghị enough so ana m eme advice the gọọmenti

leta eletrikal sistem moto gị ma hụ na ọ kwụ chịm na-anaghị ego ọbụla mgbe moto gị ma ndị nta o, ma ndị gwongworo nwere nsogbu eletrikal ọbụla hụ nnọọ na ị butere na haije batri senta ha nyonye ya anya nsogbu ahụ akwa bie ka mmiri n'otu ntabi anya kokom adịghị ya

ọ dị mma e ji maka na i gere ntị na ọkwa mapụrụ ka ọ dị ugbu a dịka ọ dabara n'isiokwu a na-atụle n'ụtụtụ a n'ihe omume anyị bụ igbo ezukọ bụ nke metụtara nlọghachi ndị ọkada lọghachitere n'ogbe owere mepere emepe kpọmkwem eh, na steeti imo anyị na-ajụ gịnị ka ị chere eh, na ọchịchị steeti imo ga-eme ee dị- e, i chere na ha agbaala mbọ dịka o kwesịrị iji hụ na e nyere ndị ọsọ ee, n'isi obodo steeti imo dịka a machiri ha kemgbe afọ 2011 ee i chere na ee, gịnị ka a ga-eme iji kwụsị ndị ọkada n'ogbe owere mepere emepe ee nke atọ bụrụ na gịnị ka i chere na-enye ndị ọkada ndị a obi si ike ịgba n'ebe ndị ahụ a mapụrụ n'iwu gburugburu owere mepere emepe 08150501073 chinonso ugorji ka bụkwa aha m ịbọọla chi

obodo nke aka m na-akpọ nke dị n'isi ọchịchị nke Owerri West ọ dị mma ana m achọ ịkwụsị ndị ọkada ị na-enupu isi a maala iwu a ọtụtụ oge gara aga ha kwụsịrịkwanụ mgbe ahụ ee ọ dị ka ndị tiri iwu ahụ ga-abịa tiga ndị ome mgbe ọ gbara ike ha ejide iwu ahụ ọsịsọ ọsịsọ chọrọ ukwe ruo ala ha kwụsị mana o mekwanụ ka ndị ahụ ike agwụla ha ndị ome mgbe ọ gbara ike ahụ ọ dị ka ike ọ gwụrụ ha ndị ọkada abịa lechazie anya sị ike gwụrụ ndị a ka ha na-agba ha ma na-arịọ gọọmenti sị ha biko ha họpụta ha ndị mba ahụ ụdị ndị mba ha họpụtara ha ọla ma nọ ha nso ka ha nwee ike na-arụ ọrụ ha kwesịrị ekwesị biko

bụ nke metụtara ọkada n'isi obodo steeti imo ya bụ owere obodo mepere emepe kpọmkwem ịbọlachi ụtụtụ ọma nwanne m nwoke olu ya na-adachi ụda n'igwe okwu ụtụtụ ọma ee, netwọk ịbọlachi ọmmenụ ezi ọyị m o tekwala nwanne ee, ihe ka ihe ka ike gwụrụ Eh, mana udo dị udo dị ike agwụla dibịa ụwa lafụrụ azụ onye m otu a okee aha m wụkwa kọmred ike m na-ezi ka onye amaara dịka netwọk ndị aba n'ụtụtụ a ebe m si akpọ ụmụtara ugbo okoro nke dị na nke aba eji imo steeti naijiria nwanne Mm. ịgwa gị nke bụ eziokwu onye a sị jido nke o ji nke o ji dị mma Otu a. onye a sịkwa na hapụ nke o ji nke o ji dị njọ e nwere ihe m ji laiki ọchịchị pụrụ apụ ọ bụrụ na ana m etokarị ya m ji laiki ya wụ he don't believe in talking talking

ayiya netwọk eripụla ebe ahụ ah ee, onye akpọkwana Rufus adịghị mma nnọọ ka ụlọ ya na-ehi mmiri ee ama m nke gị ama m maka nke gị ee, netwọk biko gbaa mbọ kpọghachi anyị azụ na 08150501073 ị bọla chi Hello? alo Samoda, Ị bọla chi. abọla m chi nụ aha gị na ebe i si akpọ anyị Aha m bụ Samuel Anụkwara esi m ya ga na-akpọ. ọ dị mma samuel kọọ ka o si aga ebe ahụ

ee onye kpachiga ha nwa 23 naira ha si ya ngwa ee, gawa mana mana ya kwụkwa ihe dịka otu- otu otu otu dịka mgbe a ee, ga-eji nwayọ larie ọ dị mma 08150501073 ị bọla chi Alo, alo
alo, ụtụtụ ọma. ya gaziri gị na ị bọla chi

ọ dị mma ya gaziri gị nwanne ọ bụ eziokwu na anụchaghị m ihe ị na-ekwu nke ọma but ana m eche na ee ị na-agba ọchịchị steeti imo ume ka ha hụ na ha ha nyere ndị ọsọ dịka o siri kwesị ee, tụmadị n'isi obodo steeti imo a ee ọ bụ owere mepere emepe ọ dị mma ya gaziri gị ị bọla chi alo Ah, ọ dị mma. ọ dị mma ọ dị m ka onye nke a abịaghị ahịa taa 08150501073 ị bọla chi

ndị ọkada ịkpa isi ike from alaba to that roundabout um, aba road Mhm. sometimes ha na-apụnara mmadụ ihe even otu ha si agba ọkada ha bịa epuchi ụzọ ebe moto ga-esi na-agba i kwuo ha apụma adịde moto egosi ụdị dị nwatị na ndị ahụ ndị ndị ahụ ndị igbo anyị Mm. ndị ahụ ndị imo steeti ha wụcha ndị ebonyi steeti abakaliki

ụwa mara gị mma ọ ọrụ bụrụ gị mma onye ka m
ọrụ eze n'oge olu mbaise Mm. nwafọ chukwuọma n'ezinihitte mbaise akpọga otu a chinọsọ Mm? ịbịata na mbụ ana m ekelekwa ndị aka na-achị ala igbo gọvanọs e nwere na south east Mm. otu ha si wepụtala oge na ikpetezi ka ha na ndị IPOB gbakọta aka ọnụ

ọnwụ na ituru a na-esi n'ịchọ ọcha ọcha achọta ihe a na a ihe achọga gị bi ọsị dịka a hapụrụ ndị ọkada na-agbabata n'ime owere na ha ejiri opportunity na-amatakwa ebe niile anyị anyị nọ na-eme ihe a na mbikọta ụlọ ga-enye ike iche nọ ndị kalaba na ndị ebonyi steeti ọ na-amasị ndị chechikwa echi bịa side ebe m bi n'ala owere ọ wụcha ndị awụsa gbaga ọkada and ma ndị awụsa ga-awụ ga-apụrụ ebe a bụ Aladinma Housing n'ime World Bank ọchịchị ndị nọchi ebe ahụ otu agbaga ọkada awụcha ndị eh, ndị eh, eh, eh, ugwu awụsa na ihe niile Mm. mana dịka a nọ na-ekwu dịka onye kwuru ikpeazụ ọ sị m hope eh, Rochas nọ ya sọwụ taa ka ọ na-eso ọ ga-esilili taa ekweritere m na gọvanọ na-achị Imo steeti na-awụ Hope Uzodimma wụ ọ gbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ha sị ya mee ka o ji wụrụ gọvanọ lee ndị ọkada a gị gaa n'Owerri niile na ha na-agbagharịzi

ndị mmadụ oge na-adịghị anya anyị ga-anabata onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya ga-anọrị n'ime nkeji iri na-abịa abịa mere nọrọkwa ebe ahụ na-ege anyị ntị n'olu n'ihi na anyị ka kwụ chịm ebe a imeta gị mma na darling 107.3 fm